Dia daoibh Rang a 3, 4! Seo obair Gaeilge don lá inniu. Inniu beidh muid ag labhairt faoi bhlurba arís agus cén fáth go mbíonn blurba againn. Ar an Mháirt léigh mé scéal daoibh agus bhí oraibh clúdach leabhair a dhearadh nó a tharraingt bunaithe ar an eolais atá sa bhlurba. Tugann blurba giota eolais faoin scéal dúinn, gan spoilers ar bith! Tá blurba ann chun daoine a mhealladh chun an leabhar a léamh, nó le go mbeidh daoine ag iarraidh an leabhar sin a léamh. Ba chóir go léifidh muid an blurba sula dtosnaíonn muid ag léamh an leabhair, mar cuidíonn an blurba dúinn oibriú amach má tá an leabhar sin fóirsteanach dúinn, an bhfuil sé ró-dheacair nó ró-fhurast dúinn, nó an mbeidh suim againn sa leabhar sin. I ndiaidh dúinn blurba a léamh, bíonn a fhios againn an bhfuil sin leabhar ar mhaith linn a léamh nó ar fhearr dúinn leabhar eile a roghnú. Seo an scéal Cuil Bheag Óg agus arís tá blurba ar chúl

Tá an aidiacht mhór anseo, eilifint mhór. Tá sé anseo, dobhareach mór, agus tá sé anseo, tíogar mór. Tá sé deas gur úsáid sé an aidiacht chéanna arís agus arís agus arís mar tá fhios againn anois go bhfuil cuid mhór ainmhithe móra sa scéal seo agus is breá le daoine bheith ag léamh faoi ainmhithe móra. Agus síos anseo d'úsaid sé na haidiachtaí bheag agus óg. An rud is maith liom faoi seo ná tá sé ag caint faoi Chuil Bheag Óg agus mar gheall ar sin tá an peannaireacht seo giota beag níos lú mar tá an ainmhí seo níos lú ná na hainmhithe eile. Tá's againn ón bhlurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe móra agus ainmhithe beaga. Ach cén fáth a mbeadh ainmhí mór cosúil le eilifint nó dobhareach nó tíogar sa scéal céanna le ainmhí beag cosúil le cuil? Tá sin aisteach. Agus mar gheall ar sin, ba mhaith liom an scéal seo a léamh le fáil amach cén fáth a bhfuil na hainmhithe seo uilig sa scéal chéanna. Agus níl spoilers ar bith sa bhlurba seo, níl 's agam cad é atá ag gabháil a tharlú sa scéal. Tá mé ag dul an scéal seo a léamh daoibh anois agus beidh oraibh bheith ag éisteacht go cúramach mar tá giota obair le déanamh againn ar an scéal seo ansin ina dhiaidh. Is é teideal an leabhair seo ná Bardal Feirmeora agus an chéad rud atá mé ag dul a dhéanamh ná an blurba a léamh. Bhí de mhí-ádh ar an mbardal go raibh sé ag obair d'fheirmeoir a bhí thar a bheith leisciúil. Bhí an bardal bocht ag obair fad is a bhí an feirmeoir sínte sa leaba, ach lá amháin tháinig na hainmhithe eile i gcomhar leis an mbardal. Anois is maith liom an blurba seo mar insíonn sé giota beag domh faoin scéal, ach níl spoilers ar bith ann. Tá fhios agam ón blurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe, Agus tá pictiúr anseo le cuidiú liom sin a oibriú amach fosta. Is maith liom seo fosta mar tá cúpla aidiacht istigh ann, focail a chuireann síos ar rud éigin, cosúil le go raibh an feirmeoir thar a bheith leisciúil agus bardal bocht. Anois tá mé ag dul an scéal seo a léamh agus mar a dúirt mé bígí ag éisteacht go cúramach mar caithfimid giota obair a dhéanamh air seo. Seo an scéal Bardal Feirmeora. Bhí lacha ann uair amháin

Bail ó Dhia ar an obair, arsa an feirmeoir. Ní dúirt an bardal ach vác. D'éirigh an feirmeoir ramhar ó bheith sa leaba an lá ar fad. D'éirigh an bardal bréan le bheith ag obair an lá ar fad. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair bhac. Bhí an bardal bocht i ndeireadh na feide agus fonn goil air. Bhí na cearca agus an bhó agus na caoirigh an-trína chéile. Bhí siad an-mhór leis an mbardal. Tháinig siad le chéile faoin ghealach mhór agus shocraigh siad ar phlean. Mú! arsa an bhó. Ba! arsa na caoirigh. Sloc! arsa na cearca. Sea, b'in an plean. Nach ciúin a bhí an clós feirme roimh breacadh an lae. Isteach an doras cúil leo, an bhó, na caoirigh agus na cearca. Ar aghaidh leo an halla síos, suas an staighre díoscánach leo ansin. Isteach leo ar fad faoi leaba an fheirmeora. Thosaigh siad ag luascadh anonn is anall agus dhúisigh an feirmeoir. Bail ó Dhia ar an obair! ar seisean, agus mú! bá! sloc! d'ardaigh siad an leaba. Thosaigh an feirmeoir ag béiceadh. Bhain siad croitheadh amach as an fheirmeoir agus chaith amach as an leaba é. Agus theith sé is na hainmhithe go léir go glórach ina dhiaidh. Síos an lána leo, mú! Trasna na ngort, bá! Thar an gcnoc, sloc! Agus ní fhacthas ó shin é. Dhúisigh an barda. Shiúil sé go mall isteach sa chlós. Nóiméad ar bith anois chloisfeadh sé bail ó Dhia ar an obair! Ach níor chuala sé faic. Ar ais ansin leis na caoirigh agus na cearca go léir agus ar ais leis an mbó. Bhac, arsa an bardal. Mú, arsa an bhó. Baa, arsa na caoirigh.

So, scríobh mé tús blurba anseo daoibh, caithfidh sibh ceann de na haidiachtaí ó na boscaí thíos anseo a scríobh isteach anseo. So, deir anseo, Bhí an bardal cad é ag obair d'fheirmeoir cad é. Rinne an bardal cad é an obair uilig. Lá amháin tháinig na hainmhithe cad é le chéile le cuidiú leis an bhardal. Bhí cad é ag an fheirmeoir. Agus na h-aidiachtaí atá le úsáid agaibh ná bocht, deas, feirme, uafásach agus eagla. I ndiaidh daoibh na h-aidiachtaí seo uilig a chur sna bearnaí cearta, ba mhaith liom go scríobhfadh sibh abairt amháin eile don bhlurba seo agus déan cinnte go bhfuil aidiacht istigh sa bhlurba.